ndewonu ndị be anyị ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta na-ekene nwaanyị na-ekene nwoke nke onye chi nya zelu abịakwana m ọzọ hmm. ama m na unu ga na-awonder ibe nji wee nọrọ n'ụdị otu nsi dụ o nwere na ibe nji yile akwa enwere m reason ezigbote reason for it ihe nji wee yiri akwa bụ ka nnọlụ nso maka na abịa m for ụmụ nwanyị abịa m for ụmụ nwanyị tata ibe m bu wee bịa bụ maka ibe ụmụ nwanyị and otu nyanwa ka m ji wee nọrọ otu akwa ndị Igbo eji mara ndị Igbo mostly ndị chiri echichi mana m echire anyway so and ndị nna so na nke nna ka ndabanye so ka ba bụ efeel m na nyiri ya nọlụ ba nso wee feel closer to me so bịanụ ụmụ nwaanyị ka anyị na unu kpaa ka mụ na unu kpaa ee ya bụ okwu bụ okwu ụmụ nwanyị ndị na-eme ụmụ nwoke enyi ma ndị nọ na di ma ndị nke ndị nke nwere enyi nwoke ma ndị nwere ndị kwego be nkwa na a ga-anụ ba abịa ba na-eme ụmụ nwoke enyi ewere ya na ụmụ nwoke dịkwa ka ụmụ nwanyị amara m ibe ba ji emere ụmụ nwoke enyi ịma na ọ dị very very sensitive and ụfọdụ n'ime be amara na ọ bụrụ ibe ba bu n'obi ka anyị ba bụ ụmụ nwoke bu n'obi ma a kpọrọ anyị enyi ordinary friendship ma ọ sị gị na e, e, e, brother gị ịghọtago as long as na nne ejire gị na ya ọ bụla enyi gị ma ọ brother gị unu aghọtara na ọ bụrụ otu unu si emeso anyị enyi ka o si dụ anyị n'obi otu anyị si emeso unu mụnwa ga-ekwu na ọ nwoke ka m bụ ana m ekwu maka na nwoke ka m bụ so and unu chezozie na ụmụ nwoke na etu esi ghazi anyị na aghazila anyị ka agụ agụ ịmara ihe a na-akpọ lion ma leopard ma enu ma ana ịghọtago na anyị nwa bụ hunters we go to hunt you know for the family now abịa n'uche unu udo dị unu believe na a na-eme enyi ị ghọtago atarọ m unu ụta kama na unu e, unu ara echere ka nwaanyị chekwe ka nwoke mana ana m achọ ka m bịa ka m gwa unu nke bụ eziokwu ị ghọtago ma nwere ife ahụ nwere onye na-akparị na ya nwere na ọ ka m gwa unu na na-eku ụmụ nwoke si ewu ya nwoke gị na ya na-asị na enyi gị nwoke ọ bụrọkwa nke boyfriend girlfriend no just friendship nothing attached n'uche gị so nyanwa na onwe nya ị ma na ọ ka agụ si enwe ndidi otu anyị esi nwe ndidi wee na-ede wee na-ede ife anyị na-ede ikezikwa ịnọ n'enyi inwe ịnọ na relationship ị sị na i nwekwa extra boy na enyi nwoke a na ọ dụ ka broda gị na o nwere na ọ na-emele gị enu na-eme gị ana of course ọ na-emele gị na-agba mbọ ị kpọọ nya o kute gị mmiri ị sị ya bịa weta ego ihe o nye ego o nye gị ego gị na enyi nwoke enwee nsogbu ị na-akọrọ ya ọ na-erecord ife niile a no matter how stupid the man dị uche dị ya ọ na-erecord ya were ya na-ama your weak point o nye gị advice sometimes i wele n'ife gbasara enyi nwoke na back of his mind ife ọ na-eche bụ mbọsị ọ ga-adapụ ọ ga-enwe o nwe target ọ na-eche nwa obele loophole ọ ga-eji wee ba ife a na-ekwu bụ almost to 95 96 percent out of 100 of men bụ ndị na-emie o nwerọ mgbe m ji sị na ba ncha niile mana before i nweta onye anara emie ma onye adụrọ n'obi ga-ewere gị na e, ọ bụrụ father christmas gị o nwere ife o bu n'obi o wee sikwa ike nne so wetuo onwe gị butuo onwe gị ka m ji nwayọọ kọwaala gị ife dị na ya now ọ na-echezi because it doesn't work ọ bịa ọ na-eche mbọsị i megide wee dapịa n'aka nke ị bịa eh, bịazie okolowu na arụ i wee na-ebe akwa mana enyi nwoke emeghị ma ọ na ụbọchị adịrị gị njọ ma ọ na onwe ezinụlọ onye bụ ụgwọ n'anya gha agha agwa ugwu mgbanwe arụ gị emegheribe go ana m agwa gị eziokwu arụ gị emegheribe go ife a bụ ekpere ọ nọ na ya na-ekpe since na-asị chineke biko kene ke mbọsị ya aza m ekpere ị ghọtago n'uche gị wụ n'enyi na even na nwanne nwoke ka ọ bụ udo but o nwere o nwere hidden agenda it doesn't work ife a na-agwa with my age and uh, my experience ma onye ọcha dị na ya ma onye ojii ma other african countries ma asia na muslim ma christian ma different cultures At least I can testify about eight different cultures and colors of human being, women, ibe a mego. Ibe bụ na ọ dị natural with ụmụ nwoke. So biko gee m ntị. Onye na-eme enyi ị nwere enyi je na-emetekwa enyi ọzọ sị na ibe nwa abụrụ na onye nke dị ka brother gị ma enu ma ana kekwele nkwụcha ibe ihe e bu n'obi bụ na-eche mbọsị ị dụ na too weak to him maka na ị tụfuru ọ tụtụrụ i dowere careless o wele vulu naba ana m agwakwa gị eziokwu ọ nya ka m ji wee sị na okwu bịara for unu nwa bụ ụmụ nwanyị so chekie chekie ibe a na-ekwu ọfụma ọ bụ na ị ya-agwa onwe gị eziokwu o nwe nke ọ ga ọma makụọ the way o si amakụ gị abụrọ otu nwanne gị nwoke ga-esi makụ ị ga na-abụcha nwa little sign gosi na kwetago ị bụ na o nwe onye ibe m ji wee kwube ya na bụ na o nwere onye o me n'ebe anyị nọ o nwere onye ibe a ka mepụrụ emepụ n'ebe ọ na-aga o sie nri o butere ya n'ebe ọ na-esi nri bụ cook by profession ma nwunye na onwe ya na nwunye bi o mana nwaanyị a a na-ekwu ibe ya dụ single so ị mago as neighbour na ọba na-akparịta o sie nri o vute o sie nri o vute o wee luo nke ka mere eme ebe few days ago the motor ya wee mebie n'aṅasị ọ kwa ya ka nwaanyị a mee ibe na ebe ọ kpawara ya aka ma enu ma ana nwaanyị wee jụa ya sị ya kedụzi udo adịkwa nke ị na-akpara m aka dụ anya ọ kwa ị ghọtago so na ọ na-eme ọ na-eme and unfortunately for this lady mụ na ya na-akpa nkata and agwa ya agwa sị ya na be careful of this man ọ because of na ọ bịa kọwara m ya na ọ dụ since ya wee kọwara m sị m na ka ị ka ntị mara na ihe a m kwuo na o mekwe ọ nya ka m ji wee decide ya sị okay ka m kwue na family anyị ka m kwue na this platform ka ndị ga-eji ya mụrụ ibe because na o nwe ndị n'ụdịrị ya o nwe ndị nọ kịta n'ụdị ibe na ị ghọtago na-eche na nwoke a bụ ezigbo mmadụ ma gị amara na ezigbo mmadụ ya na o nwere ibe niile anwụ ọ na-emele gị na o nwee ibe o bu n'obi ọ na-ede ị ghọtago ọ nya ka m ji wee sị ka m mee ka anyị mara onye a gwalụ o kwe a gwakwe ya ọzọ biko tụsaanụ ozi a na o nwee ndị n'ụdịrị ya ya-eji ekele nkwụcha kerie wee jikwu ya wee prevent ya ajọ ibe nwee ike ime n'iru ịghọtago ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke a na-akpọ Kenechukwu ịghọtago ana m ekene onye enu na-ekene onye ana ọ ga-adịlị anyị niile na mma ngwana jisinụ ike biko i nweta ozi anyị tụsaa i nwekwanụ comment i kwuo o nwee ibe i feel ịgbagwoju anya n'ibe m kọwalụ i kwuo ka anyị saa ghị ịnụgo ngwanụ ka ọ dịnụ